Ndi akaidi opitilira 200 amene akhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kumayambiriro kwa chaka chinochi cha 2026. Koma mukuti akaidi amenewa sizigandanga zina zomwe zikumasokoneza mmakwalalamu? zikabwerera sizikabweretsanso chisokonezo, chaos, everywhere? Mafunso ngati amenewotu nde akumafunsidwa, koma kuti mwina mwake tikhale tikupanganso clarify nde tifotokoze motere nkhaniyi kunena kuti, dzulotu pa 1 January 2026, kwapezeka zonena kutitu a Professor Arthur Peter Mutharika kudzera mu unduna uja oyang'anira Homeland Security, Eya chitetezo cha mdziko pa Chichewapo wapezeka zonena kuti wakhululukira akaidi okwana 222 a mu ndende za mu dziko linoli la Malawi kuti iwowo tsopano akhoza kutulutsidwa nda mfulu ndipo angathetu kupita mmakwawo kukakomana ndi achibale awo azikapanga chinachilichonse momasuka ngati mmene mfulu wina aliyense amayenera kukhalira ndithu kunoko ku Malawi. Funso ndilonena kuti anthu amenewa nde mukuti sizigandanga chifukwa tinapezeka zoti tinamvako mu ulamuliro uja wapita kuti a president anakhululukira zigandanga zoipa, zigawenga zoopsa kwambiri. Mumaona kuti no akhululukira anthu ena okhululukidwawo kubweretsa zigandanga ndithu mu society ayi malingana ndi unduna umenewu ndi zonena kuti no president wakhululukira akaidi amene awonetsa khalidwe labwino komanso osangoti kungoonetsa khalidwe labwino lokha komanso akaidi ake makamaka ndi achizimayi kubwera pamenepo ndekuti pali okalamba nkhalamba zija komanso amene akudwala chronically illness ya amene akudwala ndi tino matenda aja oti no i okhalitsa ndithu amati amgonagona eti amenewo ndi amene apezeka zonena kuti akhululukidwa of course tingamakhale pansi ndikumanena kuti nde ena akangolowa ku ndende basi chifukwa angoonetsa mwina kaya ndi kwa mwezi umodzi miyezi iwiri kuti iwowo ngosinthika basi nde azikhululukidwa iyayi. Mu gulu la anthu amenewawa ndi zoti amawerengeranso kutitu anthuwo akhala ndithu hafu ya sentence yawo ali ku ndende kumeneko kapena kumanena kuti no hafu ya chigamulo chomwe iwowo adapatsidwa. Chilango chimenecho ndi zoona kuti iwowo achiseva ndithu hafu yake. Adapatsidwa iyayi inuyo tikugamulani kunena kuti ndi mlandu umene mwapangawu mukakhala ku Maula kwa zaka kaya ndi 5 ndekuti iwowo amene akhululukidwa panopawa ndi a president'wa akhala ndekutino zaka ziwiri ndi hafu ali ku ndende kumeneko aonetsa khalidwe labwino, enaonso ndi azimayi, enaonso ndekuti ndi odwalika chifukwa ndetu kuli akaidi ena amakhala adwalika kwambiri oti matenda awa sakuyenera azikhako akuyenera azikayang'aniridwa ndithu ndi wina wake awayang'anire ndani kum kuja amanowo atulutsidwa koma osati wina aliyense okhaokha amene apezeka zoona anaonetsa khalidwe labwino and on top of that eh, akaidi omweno ndi nkhalamba fa kumeneko kuli magogotu omwe ndithu ndakaidi ayi mmenemotu ndi mmene zakhala mtsogoleri wa dziko linoyi wapanga zimenezo ndetu ngati pali funso lomwe tingamafunse pano ndonoti basi zomwe apanga ndi zokhazi nthawi ina iliyonse timakhala tikuva krismasi ndaya new year Nkhani zake zimakhala zimenezo. Mtsogoleri wa dziko wakhululukira wakhululukira. Za wapanga ndi zokhazo palinso zina zake za special. Ayi wapezekatu zonena kuti kuonjezera apapa iyeyono tsopano wapereka akuti general amnesty. Eyaa. General amnesty imeneyiyi ikupita ndekutino kwa onse amene ali mu ndende. Akaidi onse amene ali mu ndende amene ingawakhudze. Ikutanthauza chani general amnesty imeneyi? Ikutanthauzatu kunena kuti akaidi amene ingawakhudze general amnesty imeneyi ndoti iwowo akhululukidwa miyezi ingapo ndithu ya chigamulo chawo, kaya ndi miyezi 9 kaya ndi miyezi 6 koma ndekutino akhululukidwa ndithu miyezi ingapo. Munthuyo mwina anapezeka zonotino wagamulidwa akakhale kundende zaka 4 ndekuti. Mwina wachepetsedwako pa chigamulo chake pa chilango chake chija president wachepetsako kuti iyayi tikukuchotserako miyezi yokwana kaya ndi 9 kani miyezi yokwana 6 ee general amnesty imeneyi ikutanthauza choncho komano kumafunsabe funso lomwelo kunena kuti iyayi nde general amnesty imeneyi Mwati siitulutsa zigandangaya? Ehe, category yake kutereko ndi yotinotino. Anthu amene zikuwakhudza zimenezi, eh, ndi okhaokha amene milandu yawo siikukhudzana ndi iyi. Anthu amene anapezeka kuti amangidwa chifukwa cha kupha, murder, komanso amene anapezeka kuti amangidwa chifukwa cha kuba koma kuba kwake kuja kokachita kokapangitsa ziwawa mpakana kuvulalaza anthu osati masewera, Kuchoka pamenepo nde kutinso kuba koopseza, burglary kuja koyipa kwambiri, komanso nde kuti aah akuba a mfuti amenewonso sizikuwakhudza, kubweranso nde kuti akaidi amene iwowo anakapezeka ku ndende chifukwa cha manslaughter, pali fanzi ina ake kutenga ndi thu mpeni ndikucheka khosi la nzawo, ayi amenewo onse ndithu eeh amnesty imeneyi sikuwakhudza, general amnesty imeneyi. sachotsedwapo pa chigamulo chawo ayi komanso ndekuti mwina mwake aja amene akusevatu ija life sentence moyo wawo onse ali kundende ayi ndithudi palibe zoti iwowa amnesty imeneyi akhudza angoyimvera fungo ndithu nde akachita ma calculation ndizoona kuti amnesty imeneyi ithandizira kuterokotu kutulutsa ndekuti no akaidi okwana 2460 mu nthawi yake eti ya zigamulo zawo zipezeke kuti zachepetsedwa ndithu akaidi okwana 2460 Kwachepetsa zigamulo zimenezi ndekuti mwina mwakenso kuchepetsa kuti mwina mwake kundende kuja kusamale kudzadza chifukwa nde kunapezeka kuti kwakhoma zithandizira anthu amenewa mwina mwake atulutsidwe anthu amene mwina mwake aphunzira ziwiri zitatu angakachite bwino si onse yayi akatuka ena azimbalangondo ndi zimbalangondo mmadziwa kuti afisi aja ndi afisi olo asinthe chani asinthe tchire ena akatuka kumene kujaku ii amangokhala 2 days abwererakonso mwaiona komano enawo tikhulupira zoti adzayesetsa kuchita bwino moyo wawo akapezeka kuti akatulutsidwa mu nthawi yaketu zigamulo zawozo zikapezeka kuti amalizano kuziseva koma angowachepetsera. Tingakambepo zotani pa nkhani imeneyi? Choyamba ndi chonena kuti anthu ena ndena ngati akaidi okalamba amene akhululukidwa, Ma guy kumaona nkhalambatu nkhalamba zonena kuti iyayi anthu awawa ndi onena kuti akakapita mwina akubwerera ku nyumba kuja mwina make akasamalidwa mwa njira ina yake. Ndi zinthu zabwino zimenezo. Pali akaidi ena onena kuti ndi odwala mwa kayakaya. Inu munthu akukhala ali pa bedi nthawi ina iliyonse akulephera kuti no ayende olo akatunge madzi akumwa kumene kujako ndi ndani amene azimuthandizira akapita ku nyumba kuja akathandizidwako? kunyumba kuja akapita ndiye kuti apangeni pardon apita akakhale ndi family yake munthu osamaonetsatu khalidwe labwino kumene kuja ndi family yake ndiye kuti akamuthandizira mwa njira ina yake anadwalika mwakayakaya ija yoti no chronic illness tu kwa nthawi yayitali osati kudwala malungo basi nde ukamwa LA wapezeka kuti wachira ndakukhululukira iyayi tikukamba za nthenda zonena kuti zokhalitsa kwambiri za mgonagona amatero amenewo akakhale ndi mafamily awo aka- akasamalire Osati kumene kujaku nde zina zake zachitika yaa atisiya koma ndekuti azifano ngati ali nkhuku kapena zinyalala zina zake opanda ena ake oti anawathandiza kuwasamalira munamvako zija zonena kuti yayi anamwalira komatu mene amatisiya nde imfa yawobe inali yonena kuti amwalira mwaulemu kuti anali ndi anthu pambali pawopo achibale awo kuwapanga support zinthu ngati zimenezo zimafunikira choncho Abwerere anthu amenewo kuma midzi kuja akasamalidwe ndi achibale awo chifukwa achibale awo alipo sizoti kulibe, zinthu zabwino ngati zimenezo enanso awonetsa khalidwe labwino enawonso mukawafufuze zigamulo zawozo kundendeko anapita for not to anati ananamiziridwa chani chani anthu ngati amenewo nde awonetsa khalidwe labwino atulukeko akatuluka kumene kuja apangidwa rehabilitated eti osalakwaonso ndekuti zabwinobwino zidzaza amasulidwa akubwelera ndekuti ku society kuja akachite bwino kumene kujako mm chimenecho nchiyembekezo chimene tikuyembekezera kuchoka mu ma pardon ngati amenewa on the other hand tikuona ndekutino anthu amene anapanga milandu ikuluikulu yakupha chani chani kupha alobino cha amenewo iyayi amenewo akhale kumeneko amenewo sakuyenera atuluke mophweka ya akhale kumenekoko ok nde plus-nso kuchepetsanso chiwerengero cha akaidi mu ndende muja ndi zinthu zofunikira kwambiri ndende zathu zili packed kwambiri kupanga pressure government nde kuti boma lizipereka ndalama zakudya zambiri zosakhala bwino iyayi amene adzakhala oti mwachepetsera ma sentences nde kuti ndende- ndende ziya zipunguke Eh, osati kumene kuja azichita kuthinana ko anthu mpaka kumabanika kulephera kuti apume chifukwa chonena kuti anthu atani adzadzana ko zinthu zabwino ngati zimenezi ayi let's hope kunena kuti amene alandira uh, mapadoni amenewa okhululukidwa kumenekoko agwiritse ntchito mwayi umenewu mothokoza komanso mwamtundu woti upindulire miyoyo yawo polingalira kunena kuti anthu ena ake mwayi umenewo sunawagwere iwo wawagwera nde akachite bwino osatino mawa lake akubwereranso nde kuti kumene kujako chifukwa choti anaba anapanganso milandu ina zimenezo ayi akuti.